Hi! Mora daoibh ar maidin! Na páistí óga, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Tá mé i mo i mo oifig inniu agus an tseachtain seo, this week, fanfaidh mé i mo oifig. An tseachtain seo caite, chuaigh mé ar thuras, I went on a tour last week, agus chonaic sibh, cad a chonaic sibh arís? An préachán? Chonaic sibh brúscar ar an bhféar, nach bhfaca? Agus chonaic sibh na páistí ag spraoi. Ach fanfaidh mé anseo inniu. Cloisim glórtha lasmuigh, ach fanfaidh mé. Labhróidh mé libh arís an tseachtain seo faoi chaitheamh aimsire. Is aoibhinn liom caitheamh aimsire! Agus an ceann is fearr liom ná a bheith ag canadh! Ba mhaith liom ceann a chanadh daoibh ar maidin. Seo ceann de na cinn is fearr liom. Casfaidh mé an ceamara timpeall go bhfeicfidh sibh. Seo ceann faoi froganna. Froganna beaga glasa, froganna beaga buí, froganna beaga glasa, is a mamaí ina suí.

Cén chaoi le snámh, How to swim, agus an bhfeiceann sibh an clár dubh atá aige? Céim a haon, mar seo agus céim a dó. Is múinteoir maith é Daidí. So, sin an caitheamh aimsire atá ag an Daidí Frog, a bheith ag múineadh, a bheith ag teaching. Is maith liom a bheith ag múineadh freisin ach is breá liom a bheith ag canadh. Agus tá níos mó ná sin agam sa leabhar freisin. Níl a fhios agam an bhfuil an t-am agam. Is leabhar álainn é. Fan go bhfeicfidh mé. Tá ceann álainn anseo agam. Téann sé mar seo. Tógfaidh sé píosa chun é a aimsiú, so casfaidh mé an ceamara timpeall go bhfeicfidh sibh.

Eeny, meeny, miny, mo as Gaeilge a rá. An raibh sé sin cliste go leor? Bhuel, thaitin sé sin liom. Thaitin sé go mór liom. Agus thaitin a bheith ag múineadh le Daidí. Ach tá amhrán eile agam daoibh. Mar sin é mo chaitheamh aimsire agus ní bhfuair mé aon seans canadh inniu. I didn't get any chance to sing today. Ach tá seans agam anois. Casfaidh mé mo cheamara timpeall go bhfeicfidh sibh Teidí. Teidí beag álainn. Cá bhfuil Teidí? Tá sé anseo. Teidí beag álainn. Teidí beag buí. Thit sé sa pháirc agus tá sé an-tinn. Tá sé ina leaba bheag.

Ní raibh sé sin ródhona, an raibh? Agus tá níos mó agam don amhrán sin ach stopfaidh mé ansin, níos mó véarsaí. So fágfaidh mé ansin é agus cuirfidh mé iad ar leathaobh. Ag labhairt faoi chaitheamh aimsire atáimid ar maidin. Sin an fáth gur phioc mé an leabhar seo. Díreach chun caitheamh aimsirí éagsúla, different, chun caitheamh aimsirí éagsúla a thaispeáint daoibh. Sadhbh, Is é seo í Sadhbh agus tá sé deacair í a shásamh. Taispeánfaidh mé daoibh. Scríbhneoireacht, writing? Ní maith léi scríbhneoireacht. Snámh! Ní maith léi snámh. Snámh, ní maith léi sin. Ceol! An maith léi ceol? Fan go bhfeicfimid. Bhuel, ní maith le Mamaí ceol, no, ní dhéanfaidh sí ceol ach an oiread. Cniotáil! Tá sí ag éirí feargach. Ní maith léi cniotáil ach an oiread. Féach ar an bpus atá uirthi. Sin. Tá an cat ag spraoi leis an liathróid olainne, nach bhfuil? Cad faoi rith le Daidí? An maith léi a bheith ag rith? Sin smaoineamh maith! Ach, no, tá Dad too slow ag dul ag rith, tá sé ró-mhall ag dul amach ag rith, féach, agus anois tá sé complaining, he's ag gearán, ná bí ag gearán, Daddy, agus téigh ag rith! Tá Sadhbh tuirseach, ní maith léi bheith ag rith le Daddy. Déanfaimid na cinn eile go tapa, cócaireacht! Praiseach, ní maith léi cócaireacht anois. Ag obair sa ghairdín le Daideo? Ach tá na weeds ar ais arís, na fiailí. Ní maith léi bheith ag obair sa ghairdín le Daideo. An cluiche ríomhaire, Sin ceann maith tá mé ag ceapadh. Tá caitheamh aimsire aici anois ach níl Mamaí sásta leis sin. Tá Mamaí crosta. Tá Mamaí ina seasamh ag an doras ag rá, Téigh amach an doras! Tá an aimsir go hálainn. Bí ag spraoi faoin spéir! Cuir stop le sin anois, a Shadhbh. Put put put. Ag ní an chairr mar chaitheamh aimsire, steall an uisce anseo ar an talamh agus féic na bolgóidí agus snas ar an gcarr. Ach ní maith léi sin, féach. Buataisí fliucha aici, b'fhéidir go bhfuil a gúna fliuch chomh maith. An bhfeiceann tú an píobán? Tá a cos ceangailte ansin. Bí cúramach! Be careful, Sadhbh! Agus ná tit! uisce ar fud na háite. Tá sí fliuch! Fan go bhfeicfidh sibh, taispeánfaidh mé cad is fliuch daoibh. Tá buidéal anseo agam daoibh. Buidéal. Uisce. Ó, tá sé deacair é a oscailt. Seo buidéal uisce. Cá bhfuil an t-uisce? Tá an t-uisce sa bhuidéal. Nach bhfuil? Tógfaidh sé soicind dom. Tá an t-uisce sa bhuidéal. Now, anois, féic. Ó, go deas. Tá an bord tirim, ach féic, chuir mé beagáinín. Ó, anois! Féic! Tá an bord fliuch. Tá mo lámh fliuch. Tá mo bhríste fliuch fiú. Ó! Is pleidhcín mé. Tá mé ag pleidhcíocht. Triomóidh mé mo lámh now anois. Triomóidh mé mo lámh. Tá mo lámh tirim agus triomóidh mé an bord. Triomú, triomú, ag triomú. Ag triomú, tá mé ag triomú anois! Tá an bord tirim ach tá mo bhríste fós fliuch. Ar aghaidh liom arís. Ó, tugann fear an phoist litir di agus tá stampa agus seoladh air, fan go bhfeicfimid. An bhfeiceann sibh a súile? Tá sí chomh sásta, litir mhór fhada! Agus ar scoil taispeáineann sí an litir don mhúinteoir. Tá an múinteoir sásta, tá Sadhbh an-sásta, tá caitheamh aimsire aici anois. Is maith léi a bheith ag scríobh! A bheith ag scríobh! A bheith ag scríobh! Is maith léi bheith ag scríobh. Bhuel, maith thú Sadhbh! Tá mé sásta go bhfuil tú sásta, mar ní raibh sí sásta ag an tús. An bhfeiceann sibh Sadhbh ag an tús? Ní raibh sí sásta, bhí brón uirthi. Ach anois! Tá áthas uirthi. Yay! Maith thú, Sadhbh! Ok, now anois, mo chaitheamh aimsire féin arís, fan go bhfeicfidh sibh. D'fhág mé mo chamán ar an urlár. Is aoibhinn liom a bheith ag imirt iománaíochta. An bhfeiceann sibh mo scileanna? Níl siad ródhona, an bhfuil? Hup, hup, coinnigh an sliotar suas san aer, hup! Agus ansin, níl sé sin ródhona agus, ar ndóigh, is aoibhinn liom a bheith, fan go bhfeicfidh sibh, ag léim ar seo féach thaitin sé sin go mór liom a bheith ag léim ar an liathróid mór bhuí bhí sé sin ar fheabhas an liathróid mhór bhuí allas ar mo chlár éadain ag cur allais beagáinín a bhí sé sin go breá féach agus i gcónaí fágaim iad amuigh ansin ar an urlár dom mar nuair a bhíonn an t-am agam nó b'fhéidir nóiméad le spáráil agam, bíonn seans agam ansin spraoi leo. Liathróid mhór bhuí, camán! agus mo shliotair! Bhuel, is iad sin mo chaitheamh aimsirí. Canadh ag spraoi leis an liathróid mhór bhuí agus an camán agus an sliotar, sin iománaíocht agus, ar ndóigh, Is aoibhinn liom freisin a bheith ag tógáil, féach, a bheith ag tógáil le Lego. An bhfeiceann tú na píosaí? Yeah, is aoibhinn liom a bheith ag tógáil ach déanfaidh mé sin ar ball beag. Now, críochnóidh mé le scéal eile díbh mar seo buachaill agus níl a fhios agam cad is ainm dó. Glaoim Séamus air go minic ach is breá leis a bheith ag ithe. Sin an caitheamh aimsire atá aige, féach, ar a theanga. É curtha amach aige ansin agus a fhiacla bána sa bhéal aige, a theanga agus a fhiacla. Tá sé ag iarraidh an ceapaire sin a ithe agus, ar ndóigh, sin an ceapaire, nach ea? Yeah? An ceapaire mór! Fan go bhfeicfidh sibh. Tá ocras an domhain orm. Níl sé sásta. Piorra, oráiste? Fíonchaora? Sútha talún? Bananaí? Cad eile atá ansin aige? Níl mé go hiomlán cinnte. Rísíní, is dócha. Ansin, socraíonn sé ar phlean. Ba mhaith liom ceapaire. Bíonn sé ag brionglóidí faoi. Cuireann sé, bhuel, faigheann sé an t-arán. An bhfeiceann sibh sin? Fuair mé, fuair mé arán, chuir mé im air, im, mar sin. Chuir mé leitís agus cáis air, leitís agus cáis, leitís agus cáis air. Agus cad atá curtha amach aige? A theanga. Cuir amach do theanga mar sin. cosúil le, níl fhios agam, Maori nó na himreoirí a imríonn rugbaí le New Zealand go minic, nach ndéanann siad sin nuair a dhéanann siad an haka, cuireann siad a dteangacha amach mar sin. Féach. Agus seo slisín tráta, chuir mé feoil agus tráta air. Tá sé ag éirí níos sásaí an t-am ar fad. Agus tá a theanga curtha isteach ina bhéal aige sa phictiúr sin, nach bhfuil? Mar tá sé, he's getting ready to eat, isn't he? Tá sé ag fáil réidh don ithe. Chuir mé sauce, sin sauce, agus arán eile air. Anois. Ó, tá tú beagnach ann, Séamus! I call him Séamus. Glaoim Séamus air. Níl a fhios agam cén fáth, ach. Maith thú! Agus anois, suíonn sé ar an gcnoc, he sits on the cnoc, an bhfeiceann sibh na caoirigh beaga? He's a giant, is fathach é! Agus itheann sé an ceapaire ar a sháimhín só. Féach, díreach cosúil liomsa, mar tá caitheamh aimsire eile agam a bheith ag ithe. Itheann sé a cheapaire ar a sháimhín só. Aww! A chairde, is liomsa é, ní le aon duine eile é. Mm. Ó, a chairde, agus seo uisce go hálainn. An bhfuil an scéal críochnaithe? Is maith liom mo cheapaire mór. Nach raibh sé sin go deas? Bhuel, a pháistí, thaitin sé sin go mór liom, mise á rá libh, bhí sé ar fheabhas ag labhairt faoi chaitheamh aimsire. Agus an tseachtain seo chugainn beidh ceacht nua agam díbh, plean nua agus téama nua. A new theme don tseachtain seo chugainn. Ní féidir liom fanacht. In the meantime, idir an dhá linn, have a good week, bíodh seachtain mhaith agaibh agus feicfidh mé sibh sa chlós. Is liomsa na fíonchaora seo. An bhfeiceann sibh na fíonchaora? Mmm, go blasta. Ní le haon duine eile iad. Is breá liom a bheith ag ithe. Slán!